moni moni nde munamvapo nkhani ya akamba awiri awa maina awo wamkaziyo dzina lake bibi wamunayo dzina lake poldi akambawo ndiona kuti anabadwa chaka cha 1897 akuti akamba ngati awawa amafi- amatha kufika zaka 150 ali moyo nde anthu oyang'ana makhalidwe a zinyama akhala akuwachita study awiri awawa nde anapeza kuti atabadwa 1897 anakhala amakhala ku Switzerland koma anapeza kuti anasamutsidwa kupita ku Australia amakakhala zoo ya ku Australia nde amakhala ngati banja wamuna ndi wamkazi anawamangira kanyumba kawo kumeneko ka, ka, kamalo kawo ngati kakeji kumene amatani amakhala akhala zaka 100 ali pa banja koma tsiku lina mu chaka cha 2012 kaya chinavuta nchani anapezeka kuti bibi anangokwiya kuyamba kupanga zinthu zoonesa kuti wakwiya ali aggressive apoldi kuyesera kuwayandikira bibi osatani bibi osasekerera apoldi kuyesera kuwanyengerera mpaka anamuluma chigoba mpaka kuchinyotsola chigoba chija anthu a zoo mpakana anathamanga kulowerera ndikuwapanga separate anamuchotsamo poldi uja kukamuyika pa malo pena kuti bibi mtima ukhale pansi nanga amati ziphwa nanga banja loti lakhala zaka 100 pa nthawiyo poldi ndi bibi anali ndi zaka 115 patatha masiku anamtenga poldi uja kukamusiya ku nyumba anapeza kuti hi abibi aja akwiyaso amati akangomuona poldi uja kupsa mtima kuyamba ukali ananyamulanso poldi uja kumuchosapo iwo aja kuyamba udabwa kuti ah, zinthuzi zayamba nchani kunena kuti banja la zaka 100 amaona ngati kuti sizingatheke amakondana kwambiri koma mu banja mwawo mu zaka 100 sanatani sanasoyana anapezeka kuti anabweresa ma expert ma animal behaviorist kuti apange study kuti aone kuti chavuta ndi chani ndipo angatani kuti awabwezerese banja lawo litani lipitirire koma ayi ndithu abibi anali atakunyuka usati masewera ayi akuti mpakana anapanga ngati chidummy chi- chidole cho- chooneka ndendende mmene amaonekera poldi uja ndikutenga ngati thukuta la poldi ndikuchipakapaka ndikukasiya muchani ndikukasiya mu keji mmene munali bibi muja kuti mwina basi akamuona mtima ukhala pansi chidzinunkhira ngati mmene amanunkhirira kaya chimanunkhira kaya chimanunkha ngati mmene ama mfungo la poldi akuti ndiye chimangopanga hiss ndiye tikhoza kuti mwina pa chizungu chathu mchichewa tikhoza kuti mwina amati akangoona poldi amatsonya eti mwina akanakhala munthu bwezi akutsonya zinakanika akuti kuyesera kuwapangira ka romantic scene kuwabweresera zakudya zomwe amakonda osatheka ayi bibi amangotani amangopanga hiss ndi kuchokapo kuyambira 2012 akuyesesa kuti awabwezerese kufika 2019 zosatheka Bibi analimba mtima ananyanyala. Mpameneno anaphunzira nkuzindikira kuti a, zinyamaso zimatha kunyanyuka, iyi ndi divorce si separation chabe iyi, awawa alekana. Mpakana anam'mangira Poldi nyumba yache pambalipa ndikumamuika m'menemo. Koma chimusiireni Poldi mnyumba mwake akuti kusonyeza kuti Bibi akunjoya kwambiri ndi single life. Salabada zoti kuli Poldi akuti akhala zaka 100 and. 15 limodzi alibe naye ntchito, amapanga zake, akusangalala payekha ndipo safuna kukhala naye pafupi kapena kumuona Poldi. Mpamene anaphunzitira kuti nazonso zinyama zimafika potopa ndipo zimatha kupanga decide kuti basi uyu sindikumfunanso, mmene amapangira anthu. Imene ndi nkhani ya Poldi ndi Bibi. Kufikira lero sanabwereranebe. akadali ku zoo ku australia komanso china chomwe amasemphanitsirana nchonena kuti akuti amachita weigh 100 kgs ndi ndidzi- nzolemera zikuluzikulu ndi amaopa kuti akasiyabe limodzi akhoza kuphana ndi mmene anakwiyira bibimo amati akhoza kuphana chifukwa choti akuti amatha kuhedana kuhedana kwake kosakhala bwino imeneyo ndi nkhani ya celebrity couple yomwe inachita break up akuti Ochita study zinyama anaona kuti Bibi analimba mtima alibe naye ntchito Poldi koma sakutha kudziwa kuti Poldi akuchita feel bwanji nazoyi kuti anavomereza kapena nkutani kuti mwina amadalira kuti anthu a ku zoo-wa akamba nawo amayiwo koma basi a Bibi analimba mtima imene ndi nkhani ya Bibi ndi Poldi celebrity couple ya makamba zikomo kwambiri